asị m ka m jụọ gịnị bụ kedu ihe anyị ga-akpọ snow n'Igbo kedu ihe anyị ga-akpọ snow n'Igbo snow hmm? snow ihe a nụwa oyi na-ewepụta hmm? dịka anyị si wee mara kedu ihe a na-akpọ snow n'Igbo o nwere ndị sị na o nwere asụsụ ezughị ezu na asụsụ Igbo o nwere ndị Igbo na-asịba na ihe kpatara ha anaghị asụrụ Igbo bụ na asụsụ Igbo ezughị ezu ghọtago ehe na o zucheghị oke na o nwere ihe adịsịghị n'asụsụ Igbo asụsụ niile dị n'ụwa o nwehụ nke zuchachara ezu ọzọkwa bụ na asụsụ niile dị n'ụwa nwere ike asị na o zuru ezu kedu ihe m na-ekwu ihe m na-ekwu bụ na asụsụ zuru ezu ihe kpatara asụsụ ji ezuru ezu bụ ihe dị n'asụsụ ebe asụsụ ahụ si ya bụ ihe ọbụla dị n'ala Igbo nwere aha ọkwa ya ihe dị n'ala Igbo nwere aha mana ihe adịghị n'ala Igbo enweghị aha hmm? ọ anyị nwa ga-enyezi ya aha ma asụsụ bekee a na-ekwu okwu na na o zuka na ọ asụsụ bụ egwu eji na ọ bụ kpọrọ chịm o zughịkwu ezu ọ nya me ị ga-ahụ ihe dịka okwu grik ma german ma hibru ma french n'ime asụsụ bekee maka na o zughị ezu ya bụ na o nwere ọtụtụ ihe ha ga-esi n'asụsụ ndị ọzọ wee wolu dịka asụsụ igbo kwa ọzọkwa bụ na asụsụ na-eto eto ma asụsụ bekee ọ nya mere eh, ma nke a na-akpọ dikshọnarị hmm? ị na-ahụ na afọ niile a na-atinye ya na-edozi ya na-ahazi ya na-atinye okwu ndị ọzọ pụtasịla ọfụ maka na asụsụ ahụ ezughị ezu n'ihi na ihe ha amaghị agaghị enwe aha ihe ha mara bụ ihe ga-enwe aha ya bụ nkọwa na-asị na asụsụ igbo ezughị ezu na ọ nya kpata na ị naghị asụ asụsụ igbo ị na-achọ nnọọ ihe ị ga-akpa ị ga-ekwu na-achọ nnọọ okwu ọ ga-abụ i kwuo ka o wee daa ụtọ ụtọ na ntị ị na-asụkwu ya na bekee you know the igbo language is not complete you know, that's why it's difficult for us to speak igbo language taa ihe ị na-achọ nnọọ bụ ka ị chọọ ị ma na ọ na-abụ nnọọ onye chọrọ igbu nkịta ọ chọba afa ọ ga-akpọ ya hmm? onye abịa ene ya bụ na asụsụ igbo zuru ezu a nwekwara ike sị na asụsụ igbo ezughị ezu ee eh? eh, ọ dabara na ebe i si abịa ọ na ebe i si abịa bụ ihe ga-egosipụta nkọwa gị mana ihe m na-ekwu kịta bụ kedu aha anyị ga-akpọ snow ebe anyị enweghị snow n'ala igbo kedu ihe anyị ga-akpọ ya hmm? asụsụ na-eto eto dịka ọ bụrụ na ndị na-asụ nya bụ asụsụ chịkọta aka ọnụ sị na n'okwu a na otego anyị bidoro na-ahụ ihe a ma ọ dị ka mba ụwa si wee dị na anyị ga-ebidozi tikọ aka ọnụ kpọba ihe ha ihe dị otu a a kpọba ya a kpọba ya tupu ị mara ihe na-eme ọ tụsaa ọ bụrụ na anyị nwere dictionaries dịka um, ndị igbo si ndị bekee si eme ị ma na afọ ọzọ anyị atinye ya bụ okwu anyị nyere afa ọfụrụ ị ghọtago ya bụ kedu ihe anyị ga-akpọ snow n'igbo ọ bụrụ na o nwere ihe ị ga-atụnye gwa m ka anyị hụ ka anyị na-asụ n'igbo ka o wee na-atọ ụtọ ka anyị na-eme ya bụ ihe ka anyị na-achụ àjà ka ikpe na-ama ndị mmụọ ya bụ ọ bụrụ na ị mara ihe ị ga-akpọ snow n'igbo tinye oke nke gị ka m hụrụ ndewonu oyi dị biko ka m bịa pụwa